ịmalụ mgbe IBB na-abịa Ọkụzụ here oo na-ararụkwa ararụ Mm. yes ị sị na onye debe John onye ahụ abụrọ ordinary person
Ọ na-ede bụrụ ordinary person. Hey, nwo- nwo- nwoke kara aka Awụ, ee, Ọkụzụ Podcast TV ka anyị ka anyị nọ na ya Ee, onye kwuru okwu taa na-enwe nwanne bụ Ọzọ ibe mere mma ibe mere mma ee hmm. alias ude igbo na-ekwu ude igbo na-ekwu ee the Nollywood ambassador na ka ị na-anụ ibe ọ sị na ọ bụ good friend dị John Nebolisa hmm. okpokwe anyị kabara wee bido ụwa hmm. ee ma ibe John mere ya ma ndị o nyere aka ee kwuo ezigbo ibe niile o kwesịrị ikwu

John Nebolisa yes oge m na-anya moto oge m na-anyara emere moto abụ m private driver ya mụ na John dị na mma ihe a na- ihe a na-akpọ ọ bụrọ Joneb ka a na-akpọ ya mgbe ahụ ihe a na-akpọ ya bụ John ana m abịa Ọkụzụ mgbe ahụ o nwere hotel dị na side Abagana mụ na ya na-eje m bịa ebe ahụ m kwụọ ụgwọ m bịa ebe a kpọrọ ya anyị agawa ebe ahụ mm. ọ na-anya Volvo mgbe ahụ wee megide ọ bịa na-agwa m mgbe ahụ na-agwa akụzi m business ọ na-eme m sị ya na m agaghị emenwu ihe a na na papa m sị m erina ego mmadụ so from there um, from there omego m wee kpọta ndị mmadụ from Moore Street maka ọga anyị ọga m that time nọ- na-azụ ahịa motor parts Mm. na Moore Street m wee kpọta ụmụ bọyị many ha weta ego so anyị bịa o mechaa o mechaa ọ na ọ gwọchara anyị ọgwụ ego ahụ ọgwụ ego a na-agwọ bụ ha ga-akọ ọtụ ihe tinyechi ya na katọn rụchacha ya ọ bụrụ ego e mepe the carton a fụ ego i mepe the other side a fụ ego mana ihe dị ya n'ime bụ toilet roll mgbe ọ bụzi Joneb mgbe ọ na-azazi Joneb mụwa amarọzị maka ya ndị mmadụ jere nga maka ya maka mgbe anyị bịara sị n'oge okwu na o nye anyị ego anyị taa na a ga-egbu ya na a ga-eme nke ọ sị ka ha jee weta ya wee je kpọọ polisi ndị polisi wee bịa kpụkọrọ onye ọbụla mụ nwa akpụrọ m anọ m na shọpụ o nwere shọpụ m nọ na ya na-ese siga m fụzi ndị polisi garanụ mụ nwa nọsie ike ebe ahụ a kpụrụ ndị nke ọzọ je tụọ ha nga n'Otuọcha ha jee nga mụ nwa nachazie nọrụ ha a na-achọzi ndị ahụ achọ ọ mụwa bụ ihe nọkata sị ha na m nụkwara na o nwere ndị jere Otuọcha e jezie ebe afụ na ha nọ na nga Ah, many years gacha anyị na-anụzi Joneb Joneb hmm. anyị na-anụzi Joneb Joneb amarọ m na ọ nya nwa so before ofu onye jere nga wee jesịa pụta wee na-agwa m na o settle gị hmm. o nyere ya 5 million hmm. nyere 5 million wee settle sị a kpọọ ndị ọzọ ndị ọzọ niile o mejọrọ ya kpọọ ha Nke o mesịa setụlụwa ụzọ ọ setụrụ onye ga-agba ya ọbụla onye ọbụla o mejọrọ ọ setụrụ onye ọbụla Mm, from A to Z mm. anyị nwa wee jebe ruo ee o nwere nwanne ya nwoke um, chefugo m um, Dennis Udenkwere Mm, ọ nwanne ya nwoke so a- i- ije fụ Dennis ọ kpọrọ gaa mm, ruo mbọsị ahụ kpọrọ m gaa mụ na ya kpaa nwa obere nkata ọ- ọ mata- ọ mata onye m bụ sị m "Ee, ọkwa ya gwara m ka anyị gaa Legọs m jụ ncha ee na asị m emena ụdị ya ọzọ ma ọ kịta ka m ga-eri ego ya isi a na-abịa akwụ m ka m rie ego nọọ ka m ka m na-agụ dasọ naba mbọsị ahụ o nye m 200,000 mụ wee gbaa moto isi azụ ọsọ 200 ego moto dị ya mbọsị ndị Ọkụzụ a na-ekwu okwu ichi igwe Mm. abịa m mbọsị ahụ ọ sị m na ha na-akwado ije na- n'ama nye nwunye m ego nyekwa m nwa sị m emesịa mụ bịa Mm. o ru ka e mesịrị ihe dị n'igwe ahụ mụ nwa njezie o nwere moto ọ chọrọ ibunye m Mm. anyị na-aga etu ọ sị m na o nwere moto mụ bịa ka anyị ebunye m moto a anyị wee gabazie ebe ahụ o nwere one man ama m na onye Abagana Armstrong wee nyara moto ya kichikiti kichikiti kichi bịa kwụchi ya n'ihu hmm. wee sị ya ehm, na ya ama m nyazikwa moto ọzọ na ya ama mbuzi na ya ga-adashiziri moto a ya ga-adash gị moto a onye ma anya onye dị man onye ma anya onye dị man ọ sị m ngwa m dọnwụrị chiriki moto achị ya sị m nabazie o mesịa Ai, ihe ihe a wue m onye ahụ bụkwa amụnsu ihe a wute m
Mm. ọ bụ ụzọ m siri nke onye nke nwa nwoke mapụta ebe ikwu nne gị Ee.
Mm. onye bụ mgbe iwe agaghịzi m ọzọ Mm. mbọsị e mepere ndị National Union mepere ọfịs ya na Relief Mm. ya bụ the last day mụ na ya Otu a. mmekọ mmekọ. maka n- ana m agwa ndị ọfịs anyị na na John na-abịa ka ọ bịa buru m na anyị na-eje imekọ ha ha na-adoubt kedu onye dị ka m kedu ka e- e- ihe kedu ebe m ebe m na John ma Mm. ebee ka mụ na ya si mara ana ndị obodo anyị nọsị ebe ahụ ana o nwe kalenda anyị chọrọ i- i- ime ihe na Ka- iji launch m na-agwa ya ka na a ga-enye ya etu a ka esi mebe ti ọ bịaruo ebe ahụ n'Upper Iweka m kwụpụta na ire etu etu o si fụ m ọ gba brek m bịa banye na moto hei ndị mmadụ enuso anyị N'ezie, na-ehe ezi gbazie brek ọ na-enye m ego mụ a na-atụpụ. a na-atụpụ na-awụsa ụfọdụ na ala N'ezie. Ịwụkwa ifeọta sị abụ ha ife ahụ. Ọ dị egwu m na-atụpụ na-awụsa ụfọdụ na ala Ee. pịa anyị ruo na nke ndị National Union ọ pụta mụnwa pụtazi last m pụta jee gote waterproof kpụọ isi ego wee anyị mewe emechi ihe e mere o nye m then 300,000 maka calendar anyị na-launch Mm. pụta gosi ya ndị be anyị maka agwara m ndị be anyị ka e gote ewu gote carton wine ha ga-eji jee nye invitation ha ajụ mm-hmm. ha ajụ sị m ebe ka m si mara John sị okay o nyezie m that 300,000 gosi ya sị ya na ego o nye m na m ma-enyezi ya unu ekwe mm. m gote akpụ obi akpụ mpechie dị mụnụ eziokwu mm.
hmm. ọ dị mma rinne ee eh? ka ị kọ maka John amaka ọ ma mma iji gosi na gị na ya nwee good relationship wee wee too much hmm? ị na-adọkwa mbọsị akwa anya anọ m live eziokwu hmm.
bụkwa akwa nwunye nwunye nwunye ya onye mbụ hmm. nwunye ya onye mbụ at times anyị bịa o nwere ụlọ nke ọzọ dị etu a ebe a ka anyị na-anọ ije ha ebe a nọdụ ebute gị nri ozugbo and nri abụrọ nri ụmụazị ihe ọ ga-abụ i richa ọ ga-ekpogide gị n'ọnụ two days eziokwu i rute ebe a ndị police ma commissioner ma ọsịa ma ọsịa onye ọbụla bụ ordinary person there I see. onye ọbụla bụ ordinary person ma mụ abata ma mụ abata m baa straight Kedu ịgbata o ji ala ike ya gụọ dị ya bụrụ nne nwa ebe ọ bịa ka ị na-eme ị na-eme o nweghị ego mgbe ahụ mgbe anyị ji bido Mm. o nweghị ego mgbe anyị ji bido onye ibie 2000 ana m enye Ezi. 3000 ana m enye Ị na-enye John ego.
Ehe. Mm. ọ bịakwa o nwee ka o si chọkwa nke ọzọ Mm. Ehe. m jee m jee bute Ị na-egotekwuru ya mmụọ. Ehe. kwụọ kwụọ ụgwọ
Eh? ọ kpọ m na ọ pụta security area na ọ kpọrọ ha ncha together Mm. sị ọkwa unu fụrụ onye a. Mm. onye a bịa ebe a unu waste ya time na gate ya na unu eme Eziokwu. ụlọ m bịara m na-aga Eziokwu. maka mgbe ahụ commissioner of police ga-anọ ebe ahụ ma governor ga-anọ ebe a m bata nọ n'etiti ha gafee etu a Mm. M- mụ na ya kpasịa m pụta ụfọdụ a na-ayọ m bụ biko nyere ha aka ka ha ka ha ka ha na-afụ Mm. ka m gwa ya m sị ya don't worry na ọ ga-afụ ka ọ na ị mara o nwe ndị ọ na-ebunye moto ọ na-eke moto ọfụma ọ na-eke moto ndị onye ala aka rikwu ndị odeme
odeme ka ọra zuo hmm. ka o wee nye gị moto hmm. eh, ụmụaka na-arụgasị guy na Ọkụzụ a hmm. o setụrụ ha ncha ọ ya nwa mere na Ọkụzụ junction jụrụ oyi mm. ya ihe ihe ihe ọ na-eme mm. ọ ya mere Ọkụzụ junction jụrụ oyi ọ bụrụ na ị na-eme guy o bunye gị moto buje nyawa moto ị ma nwezi efe ị pụtara um, Ọkụzụ ị na-eme business o nye gị ego eh. ọkwa ego ego buru ibu gị stọpụ ya na ya achọrọ ka onye Ọkụzụ na-ezu oshi na mgbe ọbụla na ịmaara John ịmaara ya as onye na-agba mbọ mgbe ahụ ka o wee nkiri ọbịazọ na ịlụ gaị na ime ive ndị ọzọ ọkwa ya mana ka ọ kpatazi ego o wee bụrụ nnukwu mmadụ ọ kwụsị any bad thing ọ na-eme Ọ- ife- mgbe ahụ ọ kpatazi ego ka ọ kwụsị ego bịawazie m Ee, ọ bụ ndị na-alụ gaị na-emebisi ive

na-ararụkwa ararụ Mm. yes n'isi na onye debe John onye ahụ abụrọ ordinary person Ọ na-ede bụrụ ordinary person. Hey, nwo- nwo- nwoke kara aka Yes. nwa onye ahụ ọ dị Mm. nwa onye ahụ ọ dị Mm. o yiri ha nwa ọ, ihe na bụ ama ihe nwa a na-akpọ up and down Mm. up and down ihe na ihe na trouser ya na-atado ya ebe a Mm. o yiri ha apụta very simple ọ na-eyikwe na ọ bụrụ na ọ na-apụ apụ ka o yiri nnukwu akwa Mm. Ee. ọ pụta etu a ya bụ onye ọbụla na-ekene onye ọbụla na-ekene onye ọbụla na-ekene onye ọ chọrọ ọ tụọ ya aka eziokwu gbara ya gbago ọ bụ na ọ chọrọ ọ bịa ọ gafee unu Mm. ọ pụọ ọ fụchago unu niile Mm. ọ pụọ gwa nwanne ya nwoke nya gwọọ dị etu anyị agbagote elu Mm. na nke anyị nke anyị nwa bụ anyị na-aga to and fro Go have express. express Mm. onye fụzie m ọ na-ayọ m ka ọ bụrụ mụnwa mkpakwa Ịkpa. kenelụ anyị ụmụ igbo rinne ụmụ igbo anyị ekenekwa unu ee Mm. Ọkụzụ podcast tv ka anyị ka anyị nọ na ya ee onye kwuru okwu taa na nwanne bụ ọzọ ive mere mma ive mere mma ee hmm. alias ude igbo na-ekwu ude igbo na-ekwu ee the nollywood ambassador ya ka ị na-anụ ive n'isi na ọ bụ good friend dị John Nebolisa hmm. okpokwu anyị ka va ra wee bido ụwa hmm. ee ma ive John mere ya ma ndị o nyere aka ee kwuo ezigbo ive niile ọ kwesịrị ikwu gbasara be anyị bụ ọkụzụ o nwee onye ọzọ n'Ọkụzụ ị like onye ọzọ n'Ọkụzụ ị mara ọfụma um, onye m like ọfụma bụ ndị be kedu this reverend father o nwere o nwere bishop ka ọ bishop dị bishop Oteh ọ bishop Anikwenwa Mm,
ai, o nwere this man Mike Emerah na nwunye ya Ee, Mm, ọ nne ya amị mm.
Mike Emerah Ee, na na nwunye ya mm. so mụ na ha ama Mm. mụ na ha ama Ọ ya bụ na kenelụ anyị ụmụ Igbo. Ee, ụmụ ụmụ igbo ekene m unu Mm. Mm. Ee, ebe anyị nọ bụ na em, Ọkụzụ podcast. ọkụzụ podcast tv Ee, biko nụ, na ee, alike na-eshare Mm. na-acomment Na-efolo. na-efolo na ọkwa nwa unu Mm. ọ nwa unu hmm. ụwa niile ọ nwa unu bụ ihe ahụ obere nwa na-achọ ihe ọ ga-eri eh? hmm. maka na o mere ihe ọjọọ hmm. ọ dị unu mma ah. sọsọ ihe ị nwere bụ share like eh, eh, comment o nwerezi ihe ọzọ kedu ava page gị ya

hmm? ngọzi ụbọchị taa mara unu mma ee eh? hmm. daalụ rinne keep sharing